kanu banna pepewu furu de filɛ nin o de la a bɛ fɔ ko muso n'i furula woro tan de b'i kɛ jɔn ye n'o tɛ i tɛ jɔn ye dɛ sisan de furu i donna furu hukumu de kɔnɔ sisan ɛɛ kanu na a b'i nɛgɛ nɛgɛ ni i ka i ka furu daminɛ cɛ bɛ taa sigi kɛrɛfɛ i bɛ lɛndenw kɛ i bɛ pɛrɛn-pɛrɛn a kunna i bɛ fɛn k'a tɛ fɛn f'i ɲɛna mɛ furu la o tɛ kɛ dɛ sɛbɛ de nalen don sa dutigi de da a b'a la ka dutigiya de yir'i la ale ye dutigi de ye furu de filɛ ne ka nalen tantɔ wa cɛ ka a ka telefɔni digidigi n'a fɛn don olu ye k'u to yen n'a t'i fɛ a t'i invité o hmm. a b'a la k'i invité aw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ hmm. alhamdulilayi hmm, o ye burankɛ ɲuman ye n'o tɛ dɔw bi u ta dalen to so kɔnɔ de ka bɔ o ne de i filɛ nin furu la furu bɛ tan de n'i furula i jija i cɛ i k'i mada a kɔrɔ muso ye dugumafɛn de ye muso tɛ sanfɛfɛn ye dɛ i k'i jija i cɛ kana kɔngɔ i ɲɛna i k'i jija i cɛ kana nɔgɔ i ɲɛna i k'i jija i ka sokɔnɔna ka jɛya i jija fana i cɛ bara mɔgɔw tɛnɛ o si tɛ o dusukasi min b'a kan o b'a kan fɔlɔ kɛ n'a ye nin bɛɛ kɛ cɛ b'a ka kɛwale ye o lamini b'a la ka furu de ɲɛfɔ a ɲɛna eh. cɛ b'a ka kɛwale n'i y'a ye muso bɛ ja cɛ ye kɛwale dɔ de b'i ja ye n'i y'a ye muso bɛ kɛ bara ye baraya in tɛ dɔwɛrɛ o i ye fɛn dɔ de kɛ cɛ i ye cɛ nima yɔrɔ de dɔn o de ka d'a ye o de kosɔn i bɛ kɛ bara ye mɔgɔ tɛ ja mɔgɔ ye gansa mɔgɔ tɛ goya mɔgɔ ye gansa mm. a y'a ɲini a k'aw cɛ dɔn furu kɔnɔna na lamini fɛn min ka di cɛ ye ani fɛn min man di cɛ ye muso a y'a ɲini a k'aw cɛ dɔn fɔlɔ hmm. n'i donna furu la dunan ɲɛkili ka bon mɛ a tɛ yeli kɛ dɛ i bɛ jateminɛ de kɛ denmisɛnnin keguman a b'a ka furu jabɔ kosɛbɛ hmm. i cɛ i bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min kɛ i nana min kosɔn o ɲini k'o dɔn n'i y'o ɲini k'o dɔn n'i cɛ ba bɛ yen nɔ ni ala y'i garisɛgɛ don buranmuso la buranmuso ɲini k'a dɔn i k'a dɔn fɛn min ka di i buranmuso ye hali i bɛ se k'i cɛ ɲininka i cɛ b'i dɛmɛ i cɛ communication tɛ min n'i cɛ cɛ i cɛ bɛ se k'i dɛmɛ du koɲɛ na fɛn fɛn bɛ du koɲɛ na a bɛ se k'i dɛmɛ ka bɛɛ fɔ mɛ dusu t'a kɛ dɛ i b'a nɛgɛ de i b'i mada de kumakan duman ni maa ma n'i bɛ kumakan duman fɔ i cɛ ɲɛna e majiginnen don i cɛ ye i cɛ bɛ i dɛmɛ i ka ko caman na mais n'i y'a kɛ dusubaya ye cɛ yɛrɛ b'a ye ese ka du kuma a ka du kuma ta k'a fɔ muso dɔw ɲɛna muso dɔw b'a sin ten ka cɛ décourager yɔrɔni kelen aa ne kɔni tɛ sɔn a ma ne tɛ se k'o kɛ dɛ depi sisan filɛ ka fiɲɛ tɛ se k'o kɛ dɛ muso dɔw b'o f'u cɛ ɲɛna depi b'o fɔ i cɛ ɲɛna n'i ka di cɛ ye o ye cɛ datugulen ye e bolo dɛ cɛ tɛ foyi fɔ e ɲɛna tuguni o kuma na e ka baara o bɛ kɛ e yɛrɛ de e yɛrɛ de b'i ka baara kɛ sa e parce que e ye datugu i ka baara fɛn min tun ka kan ka nɔgɔya e ma e ye datugu ye ni cɛ b'i fɛ a b'a bɛɛ accepter mais n'i donna i bɛn'a faamuya min ye min ye denmisɛnninw n bɛ min fɔ aw ɲɛna furu ni kanu tɛ kelen ye furu de ka di kojugu muso yɛrɛ danbe ye furu de ye ni muso o muso ni ala ye furu nɔgɔya i ye k'i bɛ furu kɔnɔ bonya de bɛ da i kan denmisɛnnin b'i bonya mɔgɔkɔrɔba b'i bonya mɛ n bɛ min fɔ n den ɲɛna a bɛ furu min kɔnɔ n'a ɲɛ bɛ cɛ ka da furu ma taa yɔrɔ si san kelen dɔrɔn de don hmm. telefɔni digidigi a k'o to yen a k'a ɲini cɛ in ni cɛ in n'a kumana cɛ fɛ ni cɛ ma kuma a fɛ a k'a kɔri karisa ne de bɛ kan ka kum'i fɛ eh. wa i b'a kɛ ni sɔn nɔgɔya de ye dɛ hmm. sɔn nɔgɔya n'o tɛ hali a bɛ bɔ n'i ye a bɛ kan ka sɔriti min kɛ n'i ye i sababu kosɔn i ka misɛnya kosɔn a b'o dabila oh. a kelen bɛ to ka bɔ kɔrɔnin tɛ misɛnya ye dɛ I b'a fɛ k'a kɛ n'a fɔra ko kɔrɔdi i b'a bɛnbɛn de ne t'a fɛ k'a déranger i b'a bɛnbɛn n'i y'a bɛnbɛn karisa ne ni e yɛrɛ don bɛ kan ka kum'i fɛ a mɛ n'i y'a kɛ dusu ye cɛ bɛ nɛgɛn de laminɛ muso bɛ waraba nɛgɛn yɔrɔ yɔrɔ k'a nɔnɔ sɔrɔ kɔni o ye mɔgɔ fagala de mun n'e tɛ se k'i cɛ nɛgɛn muso muso b'a cɛ nɛgɛn muso muso e de bɛ kumakan duman f' i cɛ ɲɛna k'i dusu kasilen to walahi i bɛ jɛ i ka furu kɔnɔ kosɛbɛ depuis cɛ ɲɛ t'i la a ɲɛ bina a bɛn'i ye muso muso sabalila furu kɔnɔ walayi cɛ bɛ segin cɛ bɛ segin i ma a taara cogo o cogo a bɛ tila ka segin i ma
muso muɲunen de bɛ ko caman diyabɔ wa n'i muɲuna fana ni cɛ m'a dɔn i ye ala b'a dɔn i ye n'i ma cɛ tɔnɔ dun dɔrɔn walahi i bɛ den tɔnɔ dun an ɲɛ bɛ musow la an ɲɛ bɛ musobaw la diɲɛ kuma bɛɛ diɲɛ tɔgɔ tiɲɛ bɛɛ dar'u kan mɛ bi u bɛ den tɔnɔ kan k'a dun muso ye muso furu kɔnɔ n'i ye fɛn fɛn kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko tɔnɔ de b'a la a faamuna tɛnɛ a faamuna n'ala sɔnna a ma hakili la a y'a yɔrɔ ye mɛ denmisɛnniya yɔrɔ la u degelen bɛ de ka baro kɛ u degelen bɛ eh, mesaji cini na ɲɔgɔn ma u degelen bɛ bolankara na f'i k'a jira a la de k'a fɔ ko o bɛna ɲini ka ban a ko la wa o bannen t'a jira k'a fɛlen tɛ dɛ a fɛlen don dɛ nka ɛɛ furu de don f'a ka nin kelen ni a bɛ nin jalaji kelen min après maintenant eh, ni cɛ n'u taara cɛ ɲɛ n'u taara a ɲɛ yɛlɛ yɔrɔ dɔ la ka na a bɛ sɔrɔ ka segin a muso ma a bɛ sɔrɔ k'a muso ka importance dɔn parce que denmisɛnninw de don fɔlɔ ɔ nka a ka jɛn ni nin ye a kana tɔɔrɔ n'a y'a ka téléphone digidigi daminɛ dɔrɔn a fana k'i mabɔ ka t'i sigi a ka téléphone kɛrɛfɛ ah. parce que o wagatinin na a bɛ téléphone min kan k'a digidigi curiosité bɛ muso la muso bɛ fɛ k'a dɔn a ni jɔn bɛ kuma la o dɔrɔn de don o wagati de la cɛ fana bɛ énervé i bɛ tɔɔrɔ kojugu ɔ n'i m'i farati o la o wagatinin ninnu na i bɛ cɛ bila boli la ni ka sɔrɔ a bɛ siran boli i ɲɛ n'a bɛ k'a ka téléphone digidigi i mabɔ a la a to a k'o digidigi komi a tɛ k'a intéressé fana na i fana k'i désintéressé a bɛna bɔ a kalama k'a fɔ k'i mabɔlen don a la n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ n'a y'o dɔn a ja bɛ commencer ka tigɛ tigɛ nka tant que a bɛ ka boli e ɲɛ e bɛ k'i boli a kɔ aa a tɛ jɔ dɛ a tɛ jɔ donc i b'o de f'i denmuso ye a kɔni ka jugu dɛ a ka jugu mais u ka muɲu lamini de u ka muɲu cɛw kɔrɔ quoi furusa in yɛrɛ de cayara denmusow ka muɲu furu kɔnɔ n'i y'a ye e ba ye e sɔrɔ furu kɔnɔ fo ka se e ka furu ma a muɲuna de koyi i hakili la k'i ba ma ko ma i fa ma ko k'i ba la de i fa ye ko caman de k'i ba la i ba y'a muɲu de o de kosɔn e furula i ba ɲɛna minɛ k'e e kɔɲɔbɔ mais i fɛnɛ ka muɲu n'i furula ka bɛn i b'a muɲu de cɛw ka telefɔni n yɛrɛ b'o fɔ n denmuso ye, a ye cɛ ninnu ka telefɔni yɛrɛ de ye k'a to yen a t'u bolo a ye telefɔni ninnu to yen n ye n ka n cɛ ye telefɔni a a welela telefɔni na n y'a ta muso de kumana don o don nin kuma in de bɛ fɔ ne ɲɛna ah. ou bien n cɛ bɛ koliji la message cira n tun t'a dɔn message cira n taara message ci n y'a ye k'a fɔ muso ko k'a pereselen don k'a a ka teliya ka taa mun na e e b'a ta n'i y'a ta i b'i tana de ye n'i y'a ta i dusu de bɛ kasi e de e min furumuso a y'a bila a kun na muso o muso furulen don ka bila du kɔnɔ cɛ bɛ e de fɛ koyi e de ka d'a ye cɛ bɛ muso o muso furu k'a don a ka du kɔnɔ o de ka d'a ye ka tɛmɛ diɲɛ muso bɛɛ kan voilà a mana taa kɛnɛma cogo cogo i k'a dɔn k'a fɔ ko n'a taara kɛnɛma cogo cogo ɛri dɔ mana se a hakili b'a muso de la a bɛ na a hakili b'a muso de la o wagati wa a bɛna e de sɔrɔ sokɔnɔna na e de dalen bɛ sokɔnɔna na e de y'a ta ye fo muso k'o faamuya mais a b'aw to bɛɛla ko ko dumannin a b'a tiɲɛ aw yɛrɛ ye eh, keleya ani fɛn ko kuntan ani ɲɔgɔn lamɛn ani ɲɔgɔn lamɛn teri lamɛn n'i cɛ ya dɔw yɛrɛ bɛ fɛ u ma furu eh, u terimuso furula u bɛ sin ten k'i ka furu duman i sigilen don i ka furu duman na u bɛ sin k'i wele ten k'i cɛ et puis u b'i ɲininka dɛ e cɛ bɔra de ya u b'a da e yɛrɛ b'a fɔ u ye ko ko bɔra ma copine e cɛ bɔra de ya parce que u bɛna nkalon de tigɛ u ti u bɛ n'u bɛna nkalon tigɛ u b'i ɲininka fɔlɔ alo e cɛ bɔra de ya e bɛ sin k'a fɔ ten na awa a bɔra e y'o fɔ mun fɛ a ne ɲɛ b'a la dɛ ni npogotigini jɛmani dɔ tɛmɛna sisan alors que ala m'a ye kira m'a ye parce que e furulen don u b'a fɛ k'i ka furu tiɲɛ o ka ca n denw a y'aw ɲɛ yɛlɛ n'aw ma fɛn fɛn ye o tɛ tiɲɛ ye a faamuna tɛnɛ a faamuna ala ka hakili ɲuman d'a ma n'aw ma fɛn fɛn o tɛ tiɲɛ ye u ka terimuso lamɛn dabila tɛnɛ eh, mɔgɔ min bɛ n'i kɔrin tuma bɛɛ k'i muso ka kuma f'i ɲɛ na o t'i fɛ mɔgɔ min bɛ n'i kɔrin tuma bɛɛ k'i muso ka kuma f'i ye i cɛ ka kuma f'i ɲɛ na ah. terimuso la a t'i fɛ dɛ parce que a bɛn'a f'i ɲɛ na ko n y'i cɛ ka mobili jɔlen hôtel da la n ye muso dɔ y'a kun n y'a ye na n y'a ye na u bɛ min ni tigɛ min da e kan e yanni e ɲɛ ka da i cɛ kan ala kelen pe dɔrɔn de b'a dɔn o ye tiɲɛ e bɛ se ka 20 kilo perdu o yɔrɔ la yanni i ɲɛ ka d'a tigi la o ye tiɲɛ dusukasi min b'i sɔrɔ yen ni crise cardiaque bɛ mɔgɔ faga e bɛ sa o yɔrɔnin in na i bɛ sa o ɲɛfɔli in na ɔ nka n'i t'a kalama dun

i ɲin tɛ o tɛ a to yen n'i yɛrɛ ɲɛ seereyara i cɛ ma don min na ou i ɲɛ seereyara i muso ma don min na da o de la mɔgɔw kumakan to yen u b'i ka ni faga de u b'i ka du ci u b'i mako sa u b'i ka baara tiɲɛ walahi u b'a tiɲɛ u b'i garisigɛ siri mɔgɔ fifa wulilen fifa wulilen donc yanni e ka ɲɛsin wari ɲini de ma e non e bɛ taa ɲɛsin nin ko in de ɲɛɲini ma su bɛ ko la ou bien a tɛ ko la a bɛ ko kuma filɛ nin ye cɛw yɛrɛ terikɛ lamɛnni ka dɔ fara i ka kuma kan cɛ terikɛ dɔw bɛ yen u musow bɛ ko bɛɛ k'u la so kɔnɔ mais n'u taara u cɛ terikɛ u terikɛw fɛ yen non n'u muso ye ko ni fitinin k'u ɲɛna e bɛ sɔn i muso ka nin k'i la alors que a bɛ siran muso ɲɛ a muso bɛ fɛn bɛɛ k'a la ale b'o muɲu mais n'a nana a terikɛ fɛ a b'o kɔnɔna suruku a muso kama a ye kuma lamɛn dabila a k'a ka furu kɛ ko mun de bɛ na ni kalo labɔ caman caman ba ye muso la dɛ ko bana sugu jumɛn de y'o ye i n'a fɔ ka kalo labɔ kɛ k'a bɔ k'a bɔ k'a bɔ a sababu fɔlɔ yɛrɛ o ye ni kuru bɛ denso la u b'a fɔ min ma ko fibrome mhm. bon kuru fana bɛ se ka kɛ fanda yɔrɔw la mhm. a bɛ se ka kɛ denso kɔnɔna fana bana dɔ b'a la n'an b'a fɔ a ma ko endometriose ni laada dilan yɔrɔ o sun taara a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la denso la hmm. wala fari yɔrɔ wɛrɛ la o de b'o kɛ o de ka teli k'a kɛ a kan ka mɔgɔ siran wa
eh, ni fɛn min sababu dɔnnen tɛ a kan ka maa siran hmm. donc ka wuli k'a ɲɛɲini joona parce que bɔnbanaw fana bɛ yen hmm. minnu bɛ na ni kalolabɔ in caya de ye hali ni kalolabɔ tigɛra olu bɛ se ka na ni kalolabɔ ye kura a bɛ k'a tigi ɲɛna ko kalo labɔ nalen don kura ye alors que bana de don awɔ. dɔgɔtɔrɔ ko mɔgɔ min tɛ sunɔgɔ sufɛ abada ni tilefɛla tɛ ko ɔ k'o ta bɛ se ka kɛ mun bana sugu de ye k'i ka ɲɛfɔli kɛ bon o ye delina de ye k'a bɛ su parce que- bɛɛ kɛ miiri miiri miiri miiri miiri ɛɛ o dun ka jugu Hehe. ni sunɔgɔ tilal'i la sufɛ k'e de bɛ k'i ɲɛ tugu k'e tɛ sunɔgɔ e de bɛ to yɛlɛma yɛlɛmali la a man nɔgɔn dɛ Lamini mɔgɔw ka baara kɛ wagati tɛ kelen ye est ce que a tigi ye wagati dɔ de yɛlɛma dɔgɔtɔrɔ nin tɛ baara ko ye dɛ est ce que baara b'a tigi la sinon e bɛ baara kɛ sɔgɔmada fɛ ka taa bila su la e tɛna se ka temps sɔrɔ ka sunɔgɔ o kɔnɔna la sufɛla la wajibi don i na sunɔgɔ parce que o b'a sɔrɔ fari ye sɛgɛn mun kɛ donc i b'o compenser sufɛla la bon miiriya filɛ nin o de ye hadamaden jugu fɔlɔfɔlɔ ye ni hami b'a la a b'i bali ka sunɔgɔ ni hami b'a la a bɛ se k'a to i bɛ sunɔgɔ yɛrɛ i tɛ wuli sunɔgɔ la i bɛ se ka tile fila tile saba kɛ sunɔgɔ la ainsi de suite fo n'i wulila ka ji min ka tila k'i da kura ye tuguni est ce que a tigi bɛ ka excitant dɔ ta parce que excitant fana olu ka teli k'o kɛ mɔgɔ la est ce que a bɛ ka fura dɔ ta mun b'o bali ainsi de suite mm.
voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ a k'ale bɛ eh, bawuli kɛ kojugu ale bɛ taa siɲɛ wolonwula fo siɲɛ kɔnɔntɔn mm. su kɔnɔ k'o bɛ se ka kɛ mun bana sugu de y'ale la o tɛ se ka dɔn tan f'a ka taa yɛrɛ lajɛ dɔgɔtɔrɔso la parce que a bɛ maa caman ɲɛna ko jabɛti mm. sucré mm-hmm. n'o ye sukoro dunbana ye u yɛrɛ ɲuman na o de bɛ kɛ sababu ye basi a tigi bɛ bawuli kɛ kojugu wala ka ji min jabɛti fasugu wɛrɛ bɛ yen nɔ mun an b'a fɔ a ma ko jabɛti insipide mm. o tɛ sukoro ta ye mais o jabɛti bawuli kɛ ka ca mm. ka tɛmɛ jabɛti dɔ in yɛrɛ kan yɛrɛ mm. parce que a tigi bɛ se ka mɔgɔ min bɛ se ka litiri mugan ji min i bɛ se ka litiri duuru ji min i bɛ se ka sugunɛ kɛ o cogoya la donc mɔgɔ mun dɔn dɔrɔn o ye jabɛti mm. sucré in de alors que jabɛti fasugu fila de bɛ yen jabɛti salé bɛ yen insipide bɛ yen an b'a fɔ a ma ko insipide o de y'a salelama ye aa jɔ dɛ parce que o y'a jimin caman ko de ye dɔgɔtɔrɔ ka taa ɲɛɲini k'i tun ko wagati dɔ la mm-hmm. ko muso minnu garisigɛlen don k'olu kan ka ji camanba de min ko ale bɛ fɛ ka ji min kun de dɔn minɛ k'a bɛ mun de ɲɛ farikolo ye bon muso mun filɛ nin ye ni a tigi lajɔlen don a k'a bila kun na k'a fɔ joli min b'a fari la dɔ bɛ fara a kan litiri kelen ka taa bila litiri kelen ni tila la donc parce que den mago bɛ eh, a tigi fari la donc il faut que den fana ka balo ka sɔrɔ a kɔnɔ o y'a fɔlɔ ye filanan ni muso mun lajɔlen don joli ka telin ka simi a tigi farikolo la o de y'a to Lamine hali maa mun tɛ muso kɔnɔma ye vous savez que kuma dɔ la maa caman nɛnɛ fɛ u bɛ fatu k'u to sunɔgɔ la maaw t'u fatu kun dɔn et pourtant jiko dɛsɛ de y'a to u fatura mais a ma dɔn parce que nɛnɛ fɛ mɔgɔw b'i yɛrɛ bali ka ji min ko parce que nɛnɛ de bɛ yen alors que farikolo mago bɛ ji in na donc kuma tɛ muso lajɔlen ma parce que baara fila de b'aale bolo donc muso lajɔlen a kan ka ji min hali mɔgɔ min tɛ muso lajɔlen mɔgɔ i kan ka ji de min ji ko dɛsɛ a man k'i minɛ cogoya si la n'i y'a ye yɛrɛ ko banaw ka ca anw fɛ yan nɔ o de don ji ko ntanya de don mɔgɔw bɛ ji tigɛ u yɛrɛ fari la pourtant dɔw bɛ dumuni kɛ hali u tɛ ji min u bɛ sigirɛti min u tɛ ji min u bɛ fɛn wɛrɛw min u tɛ ji min olu fɛ o fɛn in vraiment n'o sɔrɔla ka ban a banna donc alors que ji in o de ye fari yɛrɛ saniyalan fɔlɔ ye fari mago bɛ fɛn fɔlɔ min na o ye ji de ye voilà. a bɛ faamu ko règle bɛ na kalo siɲɛ fila kalo kɔnɔ k'o bɛ se ka kɛ mun de ye a yera sisan après tile tile tan tile tan ni kelen tile tan ni fila a bɛ na tuguni.
Awɔ règle banaw bɛ yen nɔ minnu b'o kɛ mɔgɔ la minnu b'a to a bɛ na siɲɛ naani kalo kɔnɔ siɲɛ saba siɲɛ fila eh, dɔw yɛrɛ ta i bɛ taa sɔrɔ semaine o semaine a bɛ se ka tɔni tɔni a bɛ na don dɔw la a bɛ tigɛ a bɛ tila ka segin ka na a tigi yɛrɛ b'a fɔ k'a saniyara après a bɛ tila ka segin ka na mhm. o bɛɛ o banaw b'u dama la mhm. eh, n'an b'a fɔ o ma ko les troubles des règles a fasuguw ka ca.
donc fo ka taa ɲɛɲini k'a dɔn min don a bɛ faamu a ko ko k'i fo kosɛbɛ k'ale jiginna ale ye den sɔrɔ nin y'a kalo wolonfila ye a ko a m'a ka règle ye ayiwa a ye planning kɛ a taara planning kɛ min kɛ ni ɔ min bɛ bila stérilet de bɛ sɔrɔ mhm. a ko a wagati dɔ la a tun bɛ fɛnkɛ kalo labɔ ni nɔ ye a ko mais kalo labɔ yɛrɛ tɛ na kosɛbɛ kosɛbɛ a b'a a trace de ye hmm. a ko bon bara dugumala bɛ to k'a dimi sɔn hmm. k'o bɛ se ka kɛ mun de ye bon n'a tɛ kalo labɔ ye o sababu tɛ ka bɔ fɛn in na o eh, a bɛ ka mun fɔ stérilet in na o o t'o kɛ mɔgɔ ayi a y'o de kɛ hmm. o de y'a to trace trace nin yera fana koyi awa ko k'ale kun tɛ k'a ka kalo labɔ ye awa a moyira nin y'a kalo wolonfila ye kalo labɔ ma na ɔ ni mɔgɔ moyira kalo labɔ bɛ se ka wagati dɔ kɛ a ma dilan fɔlɔ fari la donc parce que ni mɔgɔ jiginna denso in kalo labɔ bɛ dilan yɔrɔ min na o fɛn bɛɛ bɛ wuli ka bɔ yen yanni ɲakura ka dilan a bɛ se ka temps ta dɔw ta yɛrɛ tɛ dilan fo kalo labɔ o ta ye fo n'u den dabɔra sin na parce que sababu min b'a to ɲa in fana bɛ dilan denso la le fait que sinji bɛ sin na o fana bɛ o bali dɔw fana ta bɛ na joona donc k'a sɔrɔ bana tɛ voilà bon ni mɔgɔ fana ka laada a bɛ ka dilan hali n'a ma bɔ kɛnɛma a bɛ se ka kɛ laada yɔrɔ in bɛ ka dilan o fana bɛ kɛ sababu ye ka kɔnɔdimi bila a tigi la yanni laada na waati cɛ voilà a bɛ faamu an bɛ t'a fɛ halisa bi bataki ka ca a ko a b'a fɛ ka j'aimerais savoir l'avantage et l'inconvénient de l'ocytocine sachant que Je suis à 40 semaines et 2 jours de grossesse. Mhm. Mhm. Ah, ale filɛ ka eh, fura mun fɔ o tɛ utiliser muso kɔnɔma yɛrɛ la fɔlɔ d'abord mhm. n'a tigi bɛ tin de la eh, dɔgɔtɔrɔw b'o utiliser tin sen fɛ n'o y'a sɔrɔ tin ka suma a farafin fura bɛ yen nɔ a tubabu fura bɛ yen nɔ eh, o de y'a to hali tuma dɔ la musolakaw minnu n'u u mamuso walama u bamuso walama u tanti u yɛrɛ ɲuman na u bɛ fura dɔw d'u ma u ka don n'u ye tinso kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw tɛ sɔn pourquoi parce que i bɛ t'a sɔrɔ dɔw bɛ yen tin teliya furaw don dɔgɔtɔrɔ mago tɛ tin teliya la o tin filɛ dɔgɔtɔrɔ b'a kɔlɔsi de ni tin teliya kan ka kɛ a b'o tin teliya furaw k'a la ni tin kan ka sumaya a ka teli il faut que a ka sumaya il faut que a ka sumaya a b'a sumayali furaw fana k'a la o de y'a to sisan kasara caman bɛ musolakaw sɔrɔ lamini mun fɔlɔ fɛ a tɛ mhm. tintɔw sɔrɔ mhm. u bɛ taa furaw de utiliser minnu bɛ tin teliya donc n'o kɛra wolonugu bɛ pɛrɛn mhm. donc a bɛ na ni kasara ye den ni ba bɛɛ lajɛlen kan ale filɛ ka mun fɔ nin ye tinteliya fura ye mais dɔgɔtɔrɔ b'a utiliser kun dɔ de kama unhun dɔgɔtɔrɔ bɛ to ka lajɛli mun kɛ sisan n'a bɛ eh, a kɔlɔsi k'a fɔ musolaka eh, den bi hakɛ dɔ la den nɛnɛkili kan ka ɲi nka karisa a ka tin sumayalen don parce que dɔgɔtɔrɔ bi ka baara kɛ ni minɛn dɔ de ye dɔgɔtɔrɔso la mun b'a jira a la k'a fɔ a alerte bɛ yen il faut que n ka tin lateliya de karisa fɛ sinon degun b'a sɔrɔ walama a bɛ den sɔrɔ ah karisa ka tin ka suma il faut que n k'a lateliya karisa ka tin ka teli il faut que n k'a lasumaya dɔgɔtɔrɔ bɛ baara kɛ n'o minɛnw de ye lajɛliw senfɛ o de y'a to hali muso lajɔlen caman bɛ yen u b'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ka lajɛli a degun b'u kan kosɛbɛ surtout dɔgɔtɔrɔw bɛ to k'u tintin u kɔnɔbara ninnu kan ou bien ka to ka machine ta k'o da kɔnɔbara kan alors que kɔnɔ bɛ k'a dimi nin bɛɛ k'a lajɛ est ce que den bɛ balo la den degunnen don a degunnen tɛ est ce que n kan ka mun de kɛ o de y'a to kuma dɔ la décision bɛ ta césarienne la k'a fɔ karisa a césarienne kan ka k'a la a karisa an kan ka tin teliya fura dɔ d'a ma karisa an kan k'a ka tin lasumaya karisa yɛrɛ ma se ka don tin na i jɔ an k'a ka tin lawuli mhm. ainsi de suite donc ale filɛ ka fura mun fɔ dɔgɔtɔrɔ b'a utiliser o cadre kɔnɔna la n'a tigi jiginna fana o fura kelen bɛ utiliser dɔgɔtɔrɔ fɛ walasa basi ka jɔ parce que denso walasa k'o layɛrɛyɛrɛ a ka segin a cogoya kɔrɔ la pour que joli ko dɛsɛ kana a tigi sɔrɔ parce que basi bɔn y'a sɔrɔ donc dɔgɔtɔrɔ bɛ o fura kelen utiliser n'a tigi jiginna fana ayiwa dɔgɔtɔrɔ bon ale filɛ k'a fɔ ko ale bɛ 42 semaine na muso lajɔlen 42 semaine man ka tɛmɛ i kan o n'i kɔni bɛ k'i ka peseli kɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ t'a to i ka 42 semaine sɔrɔ depuis 40 semaine mana dafa a a b'a su dɔ i la k'a fɔ karisa kɔnɔbara in ayiwa n'an m'an janto a bɛ ka tɛmɛ dɛ 42 semaine kan k'a sɔrɔ i jiginna mais dɔw bɛ yen i t'a sɔrɔ rendez-vous min bɛ d'u ma parce que fɔlɔ fɛ rendez-vous de bɛ d'i ma peut-être kalo saba o kalo saba ou bien kalo fila o kalo fila ou bien kalo o kalo rendez-vous kun bɛ d'i ma mais wagati min na a tigi ka kɔnɔbara selen kalo kɔnɔntɔn dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye e kan ka na sisan chaque semaine de bon o yɛrɛ yan nɔ sinon eh, tubabu jamana ninnu na tile fila o tile fila ni kɔnɔbara mana se 39 semaine écho de bɛ kɛ parce que wagati bɛɛ degun dɔ bɛ se ka den sɔrɔ parce que tonso ka baara bɛ se ka ban yɔrɔnin kelen den bɛ fatu su ko ni dugujɛ cɛ bon o se tɛ maaw ye yan mais dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ a yɛrɛ de ma a tigi ka to k'a kɔlɔsi k'a fɔ a karisa i den i ka to k'a kɔlɔsi don o don a bɛ lamaga sɔgɔmada fɛ i y'a kɔlɔsi a ma lamaga a wulafɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɛ ou bien o sɔgɔmada kelen taa dɔgɔtɔrɔso la kan'a to tile ka ban k'a sɔrɔ den ma lamaga o man ɲi dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye karisa kɔnɔdimi tin kɔnɔdimi kɔnɔdimi b'i minɛ sisan i b'a ye a b'a daminɛ barakɔrɔla la kɔnɔ yɛrɛ bi funu ka taa fo disi la a bi miniti seconde bisaba k'o la wala miniti kelen a b'i bila miniti tan o kɔfɛ a bɛ tila ka wuli tuguni kabini miniti tan de bɛ kɔnɔdimi ni ɲɔgɔn cɛ f'a laban bɛ ka kɛ sisan nɔ miniti duuru o duuru de b'u ni ɲɔgɔn cɛ wagati dɔ bɛna se miniti fila de b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye tin kɔnɔdimi ye n'a y'i minɛ kabini n'a daminɛ la i y'a kɔlɔsi a bɛ ka taa a bɛna boli ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona o ye taamasiyɛn fila taamasiyɛn sabanan karisa hali ni kɔnɔdimi t'i la i y'a kɔlɔsi basi bɔn'i kan a kɛra heure o heure ye boli ka taa dɔgɔtɔrɔso la hali ni kɔnɔdimi t'i la i y'a kɔlɔsi dan cira dan cili taamasiyɛn ye mun ye i b'a ye taafe bɛ ɲigin k'a sababu kɛ ji dɔ bɛ bɔ muso lajɔlen na i bɛ hakɛ to maaya yɔrɔ la donc ji in mana bɔ i bɛ t'a sɔrɔ dɔ ta bɛ taa litiri kelen fo litiri fila la a ka ca a bɛ taafe ɲigin a ji b'i n'a fɔ malo ko ji bɛ cogoya min na dimi yɛrɛ t'a la donc n'i y'o kɔlɔsi karisa taa dɔgɔtɔrɔso la joona donc o ye dangerw ye minnu dɔgɔtɔrɔw b'a ɲɛfɔ musolaka ye donc dɔw bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ tension b'u la dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a f'u ye karisa n'i y'a kɔlɔsi i disi b'i dimi k'a k'i n'a fɔ biɲɛ de turula a la boli ka taa o kɔrɔ ye ko tension bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka kirikirimasiyɛn bila i la parce que an ye degun dɔ fɔ ni tension b'a lase mɔgɔ ma n'o ye HRP ye mais a bɛ fɛn dɔ fana lase mɔgɔ ma n'an b'a fɔ a ma éclampsie an delila ka kuma a kan yan nɔ o fana bɛ kɛ musolaka caman sababu ye minnu b'u nɛn kin tan nɔ ko ka fiɲɛ tigɛ u yɛrɛ la dɔw bɛ donc k'u kunkolo u b'a ye tɛgɛ ninnu bɛ seri ka sen ninnu seri daji bɛ bɔ da fɛ donc o tigilamaw donc o tension bana mana juguya a bɛ k'olu fana sababu ye ainsi de suite voilà